uh, takulandirani olemekezeka comrade lighton mangochi chigawo chino chakummawa mwadzuka bwanji ine ndadzuka bwino sitidziwa inu anzathu uh, masiku apitawo tinaona inu kuti mwakhala mukuyenda m'zitolokosi za polisi uh, kuno ku chigawo chakumpoto makamaka chidavuta ndi chiyani Ah, nkhani imene inavuta njakuti ninatulutsa video pa 18 kudzudzula mayi Annabel Mtalimanja machitidwe amene akuyendetsa chisankho kuti ndi zokayikitsa kukhala ngati eh, mec yapeza lifali okondera mbali imodzi ndiye ndidanena kuti pa 29 ndikubwera kudzatseka ofesi ya mec kutuluka kwa video imeneyi ndi pamene tsiku lotsatira ndimaona kuti akantengeni aja abwera ku nyumba to 5 kugogoda nyumba kunditenga zopanda ulemu ngati mwina wakuba chonsecho ndimawapatsa adiresi kuti mukandifuna bwerani mudzandipeza ndiye anthu ambiri akhala akunena nkhani zosiyanasiyana kuti iyayi comrade mangochi anatenga ku polisi ya ku karonga ndi kukasiya ku polisi ina kukhala ngati ku karonga kulibe police station zinakhala bwanji kwenikweni mutafotokozera mtundu wa malawi tikamati order from above mphamvu za ulamuliro wa chipani chimodzi ndi zimene zikuchitidwa practice pano utsogoleri uwu kuchoka 2020 uli ndi ill mind yakuti uchite create mchitidwe omwe uja wakumbuyo tinaugonjetsa 1993 titapanga referendum thats why muona kuti anthu tikutengedwa opanda warrant of arrest ndiye sitikudabwa boma lomvetsa chisoni boma limene likutha pa 16 september la uyu chakwera uyu Ndi- ndinatengedwadi m'mapolisi rumphi karonga kulibe ntchito makoti aja sanaphunzire koma ku mzuzu ndi kumene kuli anthu odziwa zomanga odziwa zosunga ndende odziwa zoweruza chifukwa napezeka ku mzuzu ndiye anthu adanena kuti mudathokozapo zipani zingapo zimene zinabwera kudzakhala nanu nthawi ya mavuto ngati imene ija mudafotokoza za chipani cha democratic progressive party dpp alliance for democracy aford komanso united transformation movement utm kwenikweni anthu amenewa anakupatsani sapoti ya mtundu wanji ndipotu ine kuthokoza kwanga mpaka kudzafikira m'manda kupanda zipani izi zolemekeza demokrasi ine bwezi ndili kuli chete chifukwa matengedwe amenewo its part of abduction kidnapping chifukwa kumene amakutengera sikudziwika ndi chiwembu koma ndithokoze chipani cha alliance for democracy aford dpp democratic progressive Party, United Transformation Movement ndi pansi pa masapota a chipani cha United Democratic Front kunena kuti anandikundikira kundiunjikira china chilichonse chimatheka ndili ku prison ndimakhala ngati ndili ku hotelo chifukwa cha zipani zimenezi moti ndikutuluka ku prison kuja akaidi anadandaula koma poti kumalo kuja sikonyadira that's why ananena kuti ayi yendani bwino pitirizani ayi inu a chipani cha aford chipani cha dpp chipani cha utm chipani cha udf tikamangidwa maaktivist kapena wina aliyense mutiteteze mwina ena nkumanena kuti inu mwalowa chipani cha alliance for democracy aford poona chitenje cha aford chimene chili mkhosi mwanu zimenezi zikutanthauza chani ku mtundu wa malawi nsalu imandisowa iyi nsalu imandisowa ndili ndi nsalu ya utm ndili ndi nsalu ya dpp ndimafuna nsalu iti iyi ineyo ndikuyenda molimbikitsa democracy zipani zimene zili ndi maprinciple olimbikitsa democracy ndi ziti ndi zimenezi mawu anu omaliza ku mtundu wa malawi ndi oti chani amalawi musamunjenjemere chakwera musamunjenjemere chiphazi nthawi yawo itha pa 16 septemba ndipo chimene anabweretsa tomu chakufa chihana chipitirira kuchita prevail democracy will triumph zikomo kwambiri olemekezeka zikomo iya umu ndi momwe tachezera ndi comrade Lyton mangochi kuno ku chigawo cha kumpoto makamaka mu mzinda wa mzuzu onyadira amangoti green city munali ndi ine pamakina ahmad maloko one kake one kake and goodbye